Wazifumu wa wazifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene waphedwa okuphayo kukhala sugar daddy ndipo mtsikana ameneyu amachokera ku Tanzania ku Tandale ndipo dzina lake ndi Lala komanso Bahati, Bahati amachokera ku Arusha Tanzania, Bahati ndi mnyamata amene ali okwatira tingoti ndi mdala amene ali okwatira chifukwa choti Bahati ali ndi zaka 48. Pamene Lala ndi mwana wa zaka 20, anthuwa anali pa chibwenzi ndipo akhala apanga chibwenzi kwa nthawi yaitali. Bahati amam'thandiza Lala kwambiri. Dzulo, Bahati anabuka kumene anamuitana Lala ndipo Lala anapita. Akucheza kumalo kuja Foni yake inalira, ya Lala. Kenako Bahati anamuuza, Lala tayankha foni yako. Nde atamva mawu Bahati anali amamuna kenako anamuuza Lala, Tayika pa loud speaker ndifuna ndimve zimene akuyankhula nde anayika pa loud speaker kenako anayamba kumva zoti anthu aja akuyankhulana za chikondi. Mamuna uja ndi chibwenzi cha Lala. Kenako Bahati anayamba kulongolola. Kuti Lala ndiwe osayamika ndimakupangira china chilichonse of course ndine okwatira koma ndi chani chimene chimapelewera pa ine poti ndimakukonda china chilichonse ndimakupangira nde Lala uja amayesera kubweza moto zotsatira zake Bahati anapsya mtima anamumenya Lala mpakana kumupotokola khosi kumupha nde atamupha chonchija Bahati no anapanga plan yofuna kutuluka kumalo kuja kuthawa nde atatuluka chonchija Atafika pa reception anamuimitsa bambo taimani kaye ndipo Bahati anaima. Kenako anamfunsa muchokera room number chani Bahati anatchula room number. Anamuuza dikirani kaye. Anapanga check anthuwa analipo anthu awiri akutuluka munthu mmodzi. Anamuuza dikirani kaye ndiimbe phone ndipange confirm ngati ku room ko munthu amene munali nayeyo ali bho bho. Ataimba phone. foni samayankha. Kuimba foni, foni sikuyankhidwa. Kenako anamuuza Bahati, Tiye tipite ku lumu kuja. Anam'tenga kupita naye ku lumu kuja. Atafika ku lumu kuja anapeza Lala wapotokoledwa khosi. Kenako Bahati atanena zakuti ineyo inali self defense, mkaziyo amandipanga attack, ndiye ndimadziteteza. Nde ndinammenya zotsatira zake anagwa pasi apapa ali thapsa mwina wakomoka ndi zimene amakamba kenako anaitana apolisi anthu ogwira ntchito mmene mujako ataitana apolisi apolisi anabwera kumpanga check munthu apeza zoti munthu uja wamwalira Bahati anamangidwa. Pompopompo anam'manga. Panopa ali m'chitokosi. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengepo phunziro. Atsikana, choti mudziwe ndi ichi, ngati muli ndi munthu amene amakupatsani ndalama kapena kuti sugar daddy, amakusamalirani, mukamapita kwa iyeyo, chonde kumabisa zoipa zimene mumapanga chifukwa choti akadzadziwa angathe kudzakupangani chipongwe chifukwa choti mumudyera ndalama. Ndiponso sizusamala zoti iyeyo ndi wokwatira kaya ngosakwatira koma ngati mukumudyera ndalama ndi mukupanga cheating, atsikana ambiri akuphedwa, ana ambiri akumwalira chifukwa cha zilakolako chifukwa chofuna kupeza ndalama mu njira yosakhala bwino anthu ambiri pano ali ku malembe. Karibu kwenye bustani yangu. Uku ndi ku garden. Anthu ambiri akumwalira chifukwa cha zofuna. Zotsatira zake n'zimenezi, Kumapanga chibwenzi ndi munthu wa zaka 48 iwe uli ndi zaka 20. Ngati mukudya zinthu za azimuna, mudziwe zakuti akadzadziwa zoipa zimene mumapanga iwo aja, zotsatira zake sadzakulekani. Mudzabweza zimene mumadya zija.